Thá an slat tomhais leagtha ag Dún na nGall i Roinn 1 i mbliana, le gach cluiche go dtí seo buaite acu. Le cluiche amháin buaite, dhá chluiche caillte agus comhscór amháin, bhí taispeántas na Gaillimhe tar éis a bheith thuas seal thíos seal go dtí seo. An éireoidh leo teacht ar shlí Dún na nGall a chloí? Cárthach Bán Breathnach agus Kevin Cassidy a thom an tráchtaireachta. Tá an fear Matthew Thierney as Uachtar Ard, tuaisceart Chonamara, agus ceann d'imreoirí is fearr atá ag Gaillimh roinnt mhaith blianta ceann eile, Finnerty. Tá sé sin mar scór 9 ag Rob. Ach, imreoir ainniúchal fada agus cic breá fada aige. Agus an briseadh buaite an t-am seo ag O'Donnell agus a dhán seirfeachta seo. O'Donnell fós ag imeacht. Ní gá dhó pas a thabhairt mar tá sí sáite sa gcúl aige. Dochreidte! Conor O'Donnell arís. Nuair a bhris an liathróid sin ní raibh duine amháin ag dul a bhreith air. Chíonn tú anseo an luas atá aige. Cian Darcy, déanamh iarracht fanacht leis, níl sé ábalta agus cad tá sé mar chríoch? McGee agus eisean ag stiúradh na peile go dtí seo. Ar ndóigh, tá Cill Charthaigh, cumann Chloich Cheann Fhaola, ag imirt i Muineachán anois. Patrick O'Donnell, tá sé ag breathnú lán le muinín. Bhfuil sé in ann scóráil? Tá sé. Ag iompar Johnny McGrath. Ach ceann eile faighte ag O'Donnell. Sin scór gleoite. Tá McMenamin taobh istigh dhó. Ach Eoin Bán fós ag imeacht leis. Níl duine ná deoraí ag dul chomh fada leis. Ach tá sí sin tite uaidh agus seans anseo ag Johnny McGrath agus ag Gaillimh. Ó Conghaile ag Kelly. Seán Kelly tugtha amach go dtí an líne leathchúil le cúpla cluiche. An ceann seo buailte ag Oisín Mac Donnacha. Is scór dúbailte a bheadh ann agus tá an cúpla faighte ag fear Naomh Anna Leitir Móir. Dochreidte an lead óg ansin. Tháinig sé sa spás timpeall anseo. Chas sé an fhaill siar agus thóg sé an scór agus sin dochreidte. Yeah, scór iontach ar fad. Súil ag fear nach John Maher. Cúig second déag fágtha. Caithfidh Gaillimh dul sciobtha anseo. Agus seacht second. Bhfuil am ag Gaillimh tabhairt faoi Cian Hernon. Caithfidh sé bogadh go sciobthaí. Faighte ag Mac Donnacha, tá sí ard agus tá sí thar an trasnán! An-scór ar fad. An bonnán séidte agus scór eile faighte ag Gaillimh. Sin a theastaíonn i gcluichí mar seo. Sin é agus sin an cluiche nuair a théann an liathróid. Anois greamú ard an t-am sin ag Stephen McMenamin agus cinneadh eile le déanamh ag an réiteoir. Yeah, bhí an uillinn arís ard. Agus Cian Hernon agus cárta buí an uair seo ach fuair sé ceann sa gcéad leath mar sin cárta dearg. Ceann scaoilte sin ó Shane McGrath. Agus an t-ádh dearg leis go raibh Jack Glynn ach caillte ag botúin Dé na Gaillimhe anois. Murphy, faighte ag Michael. Ó tógfaidh sé scór. tóigthe. Chuir sé a chéad cheann amú. Ní raibh sé ábalta a dara ceann a chur amú. Shíl mé go raibh sé b'fhéidir ag smaoineamh ar a chúl ansin. An cinneadh ceart glactha ag Mícheál ansin nuair atá cúilíní ag teastáil ó Dhún na nGall. Drochphas ag Shane McGrath agus d'íoc sé go daor as. Seán Kelly, Anna Nic Cullach ag Liam Silke. Shane McGrath, an pas aige níos túisce, ní dóigh liom sé ag breathnú siar an uair seo. Pas ag John Maher. John Maher lonnaithe le scóráil. Ach sé McGrath a d'fhiafraigh sí agus scór deas. Dúirt mé go raibh scór ag teastáil agus d'aimsigh sé an ceann seo go deas. Kevin Muldoon tugtha isteach do Dhún na nGall. Ryan McHugh le seilbh an liathróide. Ciarán Murphy an imreoirí sa mbreis anseo ag Dún na nGall agus Ryan McHugh ceann acu agus deirtear gur chuir Conor Gleeson méar leis sin. Sábháil iontach ó Conor Gleeson arís, shíl mé go raibh pas amháin eile sa move in all. Tchíonn tú seo, McHugh ag teacht fríd, Conor O'Donnell leis ar an taobh amuigh, b'fhéidir d'imeodh. Pas láimhe i gceist airís. Langan, is féidir leis an scór dúbailte a fháil. Mogan tabharfaidh sé faoi. Ach í sin. Á, tá sí ann! Bhí mé ag fanacht ar an lucht tacaíochta a dhul ag búireach. Ní dheachaigh siad, ach tá sí thar an trasnán. Scór iontach. Ach cé eile, an fear Naomh Náille, Peadar Mogan, tchíonn tú anseo. Bíonn spás aige agus tá sé ábalta sin a dhéanamh achan lá den. An scór ag Mogan. An bhfuil am? Ní dóigh go bhfuil am. An mbeadh cic chomh mór is a d'fhéadfadh a bheith? Bhuel, tá sí sách fada, ceart go leor. Ach an briseadh sin buaite. Agus an bonnán séidte. Agus, aisteach, dá thaobh, níl aon duine ag ceiliúradh anseo, Kevin.